A ko ko min ye mugu pɛrɛnta dɔ ye e ko mugu in ma foro a sanbaw bolo wa n'i y'a ta k'a lajɛ nin baara in cɛjugu in nin bɔla ka kɛ segu kɛrɛnkɛrɛnyala sigida min bɛ yen n'a bɛ wele ko angulɛmu min ye ntɛnɛn tɛmɛlen ye n'o bɛnna sɛtanburukalo tile bi saba ma san deux mille vingt-quatre wa n'i y'a lajɛ maa fila de bɛ olu cogoya fɔ an bɛ na kosɛbɛ maa min bɛ yen n'ale bɛ wele ko kariba o kɔni ale ka ale de ye nɛgɛkolon feerela ye wa n'i y'a lajɛ min ye bulukasumu ye o fana o ye feerelikɛla fana ye wa nin maa fila kɔni u bɛnna ko la k'a fɔ nɛgɛkulukutu min n'o filɛ nin ye kariba bolo kariba kɛlen kɔ k'a san a san yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ a kɔni nana i n'a fɔ laadalako la bulukasumu kɔni ale ka baara ye nɛgɛkolon feere ye a b'a san cogo min na a b'a feere ten a kɔni min ye kariba ye ale nana ka na bulukasumu sɔrɔ a ka sigiyɔrɔ la sa k'a jira k'a fɔ fɛn dɔ b' a bolo jɔn ko ala a bɛ fɛ k'a dayɛlɛ ni ka se ka baara wɛrɛw ni ka se ka o fɛɛrɛ tigɛ ka ɲɛsin nɛgɛ in ma ka taa sɔrɔla min ye mugu forota ye jɔn ko ala tun t'a kalama k'o don e ala ala ninnu kɔni in kɛlen kɔ ka fɛn in ta k'a don nɛgɛw ni ɲɔgɔn cɛ ɔ min ye lamudesi ye sa k'o ta k'o da kan k'i ka k'i ka k'i ka i b'a ye k'a fɔ o bɛ taa sɔmi fɛn fɛn na min ye ugu ye sa n'o tun bɛ nin fɛn in kɔnɔna n'o ye eh, nɛgɛkulukutu in ye a sinna ka foro ten a forola dɔrɔn a sinna ka maaninfin fila ni k'olu bila ka taa lahara maa wolonwula k'olu bana ah. o maa wolonwula yɛrɛ fana na maa dɔw fana bɛ o banalenw na minnu banacogo juguyala kosɛbɛ mhm. wa n'i y'a ta sɛbɛkɔrɔ lajɛ mhm. nin ko in bɔ ka kɛ i mm. b'a ye k'a fɔ min ye nɛgɛkolonfeerela bulukasumu ye ah. ale kɔni a y'a fisaya ni taama ye eh, a eh. bolila eh. wa min ye kariba ye kariba minɛlen kɔ ah. min ye polisiw ye olu kɔni wulila ka jan da fan bɛɛ lajɛlen fɛ mm-hmm. min ye bulukasumu ye k'a sɛbɛkɔrɔ ɲini mm. tɛgɛ dala a fana kan mm-hmm. wa nin maa fila bi bi in na u y'u ta k'u jɔ zuziw ɲɛkɔrɔ olu tilal'u ka baara la dɔrɔn ko aw k'a ye taa ninnu bila segu kasoba la dɛ mm-hmm. U bɛ an bɛ don min na ko bi u fila n'o ye kariba ani bulukasumu ye olu minnu kɛra sabu ye ni ka maa fila fa ani maa wolonwula ni ka u bana n'u ka nin natabaya baara in ye u b'a dɔn wa ɲininkali bɔ ka kɛ ka taa sɔrɔla kabi deux mille douze sɛbɛnfuraw ni jaw bɛ bɔ ka jira mɔgɔw la n'aw ye fɛn ye fɛn kulukutu don n'aw t'a dɔn aw kan'a dayɛlɛ nin fɔra bɛɛ ye Nka o ko ten natabaga juru tɛ ban sugu lamini na n'i y'a ta k'a lajɛ ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ maa fila in olu minnu kɛla sabu ye ka maa fila faa ni o ye kariba ani bulukasumu ye olu fila bɛɛ lajɛlen o bɛ kiiritigɛlamɔgɔw ka bolo kan u bila mɛn ni ka taa u kɔsɛmɛ segu kasoba kɔnɔna na k'o ɲɛ tɔ b'a la nin ye sɛbɛn